Hi guys, this is Nesta, the black teacher. Amwene ndi graduation season uh, panopa ndipo lachitatu uh, pa 26 August kukhala graduation ku University of Malawi ku Zomba Unima. Um, makolo ambiri padakali pano amene ana awo akupanga graduate ali pa chipressure kwambiri chonena kuti akwaniritse zokhumba zofuna za ana awo. uh, if ali ngati ali atsikana it means eh, masuti ma outfit uh, uh, ma makeup ma, ma, ma photoshoot zinthu zambirimbiri ku malawi ndi mmene graduation yasandukira masiku ano um, ndimafuna ndingonena kuti chani moyo ukulimba ku malawi koma zinthu zina ndi zimene ifeyo timakonda um, zimene zimalimbitsa moyo okay mwachitsanzo eeh zinthu ngati zimenezizi ma graduation wa it's easy kwa anthu amene ali ndi ndalama amene eeh ali ndi kuthekera kopanga zinthuzi koma if you think deeply kwa anthu amene anamaliza sukulu ntchito sanapeze adakali pakhomo makolo ngochepekedwa ndiye ikwane nthawi ya graduation just imagine ku unima ku zomba kumeneko ku university of malawi graduation ili wednesday rehearsal ili tuesday mamawa it means kuti anthu amene akukapanga rehearsal for graduation apezeke ali ku zomba city by Tuesday mmamawa. Ngati akuchokera ku Mzuzu kapena ku Chitipa kapena ku Karonga kapena ku Nsanje it means kuti by Monday akhale atafika mu Zomba. Nanga makolo, achibale and accommodation mu Zomba muja, food ndiyeno graduation yeni yeniyeniyo ndiye mphatso okay um, ndingokuonetsani how uh, graduation has become a burden kwa makolo um, ndinakambapo mbuyomo, ndipite ku gala kapena ndisapite ku gala. Nthawi imeneyo ma students ena anali stressed about their graduations ndipo amapanga uh, ama, ama, ama, amazifunsa funso limeneli ndipite ku gala kapena ndisapite ku gala ndilibe zakuti zakuti ndipite ndisapite ndiye ndimawauza kuti graduation is very important for a student um, it's the culmination it, ya years of hard work mapeto ake iweyono ndikulandira chimene chichi it's a proud moment for the student the graduand it's a proud moment for makolo komanso eh, eh, aphunzitsi so graduation is very important and we need to have graduation ceremonies but we can make graduation kukhala chinthu chonena kuti aliyense akuchilandira mosavutika komanso sichikubweretsa chipsinjo pakati pathu okay ndalankhula zambiri what's the solution um solution ndiyonena kuti ma graduation awawa timing yake a university inuyo ma university inu tasiyani kupanga ma graduation awawa kukhala ngati ukwati okay tapangani simplify zinthu university of malawi is now big um, ma, ma college onse onse ma college onse akale lija anali under University of Malawi Unima tsopano onse aja ndi ma university mwaokha mwaokha they have become too big okay ndiye tapangani simplify graduation yanu how do you simplify them ma graduation yanuwa asamachitike ana atachoka kale pa sukulu asamachitike ana atachoka kale pa sukulu kupita ku nyumba kenaka nkuzalengeza kuti graduation izakhala mwezi wakuti date lakuti ana aja ndikumakasaka ndalama ku nyumba kuja kuti agule zinthu, kuti apite ku mafotoshoot, kuti ayuze transport for graduation. Tasinthani zimenezi. Kwa anzathu timapanga chani? Kwa anzathu ku America kumeneko, ku Europe kumeneko, ku China kumeneko, mayiko amene ali otukuka, amene alinso ndi mayunivesiti akuluakulu olemeranso, graduation imachitika pamene ana aja amaliza sukulu, apanga defend ma thesis awo, ma dissertations awo, akhonza, auzidwa kuti mwakhonza, pam amapasa 2 weeks or 1 month within that time amapanga graduate asanachoke pa sukulu paja ndiye ma graduation aja amakhala amayendera by department department ya economics and management mwa- mwapanga inuyo zonse mwamaliza ma graduates anu mukuwadziwa kuti alipo angati pa degree zonse akhoza zonse mwapangapanga Man- panga announce graduation ya ku department of chakuti iya izachitika masiku awa ana aja amatenga ma, ma, zovala magauni kubwerekabwereka that day apita ku holo kuja ku lecture theatre kaya ndikuchani akapanga graduation yawo ngati ayitana achibale achibale aja abwera ajambulisa then after graduation akutenga ma degree yawo they can leave the school for good osati ana aja am- amaliza zonse kenaka pitani ku nyumba kenaka tizapanga announce siku la gra come on mukuzunzisa anthu some of us can afford koma so many people cannot afford mukuzunzisa anthu graduation ikudula kuposa school fees ya pachaka you can simplify these things um, final year students sikuti amakhala ndi mayeso onena kuti mupange mayeso kenaka tikachonge kenaka senate ipange zakuti zakuti no final year students amakhala ndi ma grades awo ma assessment awo onse ambuyomo kumapeto kumakhala ndi ma module mwina awiri kapena atatu uh, kapena folo komanso chani eh, dissertations zimene zijazo you can assess mwamsanga before graduation so if school ends in july by june ma presentation onse atha ana aja akhozakhoza akuziwa ma grades awo by june asanachoke ku sukulu kuja graduation yawo pompo pompo by department azipita ngati kuli kuyenda ayende makolo kupita kuti hey, graduation ya ana n'kupita ku sukulu kwawo kuja ukapanga graduate kumapita department by department tasiyani zimenezi zomanena kuti ana onse apite nde panopa mwapanga increase ma intake class imozi ikumakhala ndi ana 100 olo 150 class imozi nde mukambe faculty yonse nde mukuti zakhale chitsiku chimozi can we, can we think fast and move fast mukapanga choncho muchepesa ma cost a graduation kwa makolo muchepesa ana kupangana outshine andalama kumabweresa magalimoto kumabweresa chani ena alibe kena kalikonse muchepesa zonse zija muchepesa pressure pa moyo wathu pressure izikakhala posaka ntchito ndine nesta the black teacher